So, seo é ár obair bhaile ó aréir. Seo cleachtadh 8.4, ceist 4. Now bhí ceist 2 le déanamh againn chomh maith. Tá na nótaí sin déanta agam anseo, más maith leat féachaint orthu. Tá siad ar OneNote, mar is gnáth. Anseo, just ceapaim go mbeidh sé b'fhéidir níos soiléire dul tríd físeán. So, más iad sin na fréamhacha. Is féidir linn smaoineamh faoi 'Is iad sin na freagraí' nó na 'réitigh' 'the two solutions' don cothromóid cearnach. Ok, so is cothromóid cearnach, so tá an cumhacht is mó de X chun a bheith 2. Ok, so b'fhéidir go bhfuil sé seo agat, nó b'fhéidir go bhfuil téarma in X i gcumhacht 1 agat chomh maith, mar shampla ansin, nó b'fhéidir just go bhfuil téarma in X amháin gan tairiseach ann, but ar a laghad nach ceann agus cinnte is féidir le ceann amháin a bheith, b'fhéidir 2X, X cearnaithe thar 2, nó just X cearnaithe in aonair, but cinnte tá ar a laghad X i gcumhacht 2 ann, agus níl aon X i gcumhacht 3 in áit but tá, tá téarma in X cearnaithe ann, sin cad is brí le cothromóid cearnach. Agus de bharr go bhfuil sé X i gcumhacht 2, tá dhá freagra againn, nó dhá fréamh, two roots, or dhá réitigh, two solutions. Agus leis an graf, tá dhá áit a buaileann an graf an X ais. Ok, so sin an nasc atá le sin le graf líneach, so le X i gcumhacht 1. Ok, so ní bhíonn muid ag scríobh é sin, but sin an áit saghas a bhíonn i bhfolach. Bíonn sé, now, grafanna líneach, sin beagáinín difriúil, but sé an cumhacht X is mó ná i gcumhacht 1, so bíonn sé ag bualadh leis an X ais áit amháin. an uasmhéid. Ok. Nó b'fhéidir má tá sé cothrománach ní bhíonn sé ag bualadh leis an X ais in aon chor. But an uasmhéid buaileann sé é ag áit amháin. Ok. So anseo dhá áit and is eisceachtaí iad b'fhéidir na grafanna seo nó na grafanna sin. Anseo leis na grafanna sin tá muid ag caint mar gheall ar uimhreacha coimpléascacha so beidh tú ag déileáil leis sin san Ardteist. anseo arís beidh tú ag déileáil leis sin b'fhéidir beagáinín anseo but tá basically an dá fréamh mar an gcéanna so seans má tá X cothrom le 2 is féidir leat samhlú go bhfuil saghas an dá fréamh ar cóimhéid but an cuid is mó de rudaí beimid ag caint mar gheall ar grafanna cosúil leis sin a bhfuil sé ag bualadh an x-ais i dhá áit difriúil so Tá fhios agam go bhfuil siad sin go garbh but tá súil agam go cabhraíonn siad sin leat. So, in ár gceann anseo, agus ní caithfimid bheith ag smaoineamh ar an teoiric sin in aon chor, chun an freagra de seo a fháil, tá fhios againn go bhfuil an freagra, an chéad réiteach ag rá X cothrom le trí, so buaileann sé é ag X cothrom le trí, ais go dtí ár graf, agus buaileann sé an graf, buaileann an graf an X-ais, Seo an x-ais, sin an y-ais, an ceann cothrománach atá mé ag caint faoi, ag an áit lúide a haon. So ansin, is maith liom iad a scríobh amach arís, ansin bogaimid gach rud go dtí an taobh clé. So ba mhaith liom, agus gach rud cothrom le náid. So, ba mhaith liom fáil réidh leis an lúide 1 anseo agus an móide 3 anseo. So cuirim an rud céanna le gach taobh. So, X lúide 3 cothrom le 3 lúide 3, sin 0. So, anois, sin an rud a bhí ag teastáil uaim. Anseo, X móide 1 cothrom le 0, sin an rud a bhí ag teastáil uaim. So, tá uimhir anseo, X lúide 3, deirimid gur uimhir é sin, nó fachtóir más maith leat, but slonn ar aon nós. Is grúpa téarmaí é sin atá cothrom le 0. Is slonn nó uimhir éigin eile atá cothrom le 0. So, má tá an dá rud cothrom le 0, is féidir leat iad a iolrú agus 0 fá 0 sin 0 ok so 0 fá 0 na braicéidí sin ciallaíonn sé sin 0 so déan an cothromóid cearnach so seo é ár cothromóid cearnach déanta ok x lúide 3 fá x móide 1 now má dúirt siad scríobh é sa foirm a x cearnaithe móide bx móide c cothrom le 0 ansin bheadh ort an bosca a úsáid

in X amháin agus ansin an tairiseach. So, cuir an téarma in X cearnaithe ar dtús, ansin an téarma in X, ansin an tairiseach nó an uimhir ina aonar, agus cuir iad go léir ar taobh clé, cothrom le 0. OK? So, is freagra é an ceann seo, is freagra é an ceann sin chomh maith. OK?